Eh, n bɛ nin gurupu jama bɛɛ fo eh, eli i ni ce i ye baro ɲuman dabɔ oh, yala muso caman ta ye jurumu ye wa bibili verset dɔ b'a fɔ wa oh, ani i ye verset min di eh, fɛnkɛ exode mugan ni kelen i ye verset tan min di ko ni a ye muso filanan ta a kana na foyi bɔ a kuma a ka musaka ko la balo ni fɛɛrɛbɔ ni a ka siyɔrɔ ko la ɔ i bɛ miiri ko o ye yamaruya dilen ye ka mɔgɔ bɛ se ka muso caman ta ɔ n t'a dɔn i yɛrɛ hakili la muso joli ɲɔgɔn don ɔ dɔ ye ɲininkali k'i la ko yala ala ye muso joli di adama ma ani muso fila furu ko a ci dira bibili yɔrɔ jumɛn k'a fɔ a ye muso fila saba naani ta bibili kɔnɔ yɔrɔ jumɛn dɔ y'o fana ɲininkali kɛ ɔ ani yala ko mun bɛ mɔgɔ bila muso fila furu la ni senu ka ɲɛminɛli don wa walama farasogo nege kow de don eh, nin baro in ka ɲi kosɛbɛ eli i nana ni kuma ye a ka ɲi parce que n b'a dɔn gurupuw ka ca ani bɛ miiri a fɔra ko karamɔgɔ yɛrɛ dɔw bɛ mɔgɔw kuma kalan o sira fɛ ko muso caman bɛ se ka ta ne y'a ye ko karamɔgɔ yɛrɛ dɔ ye muso wolonwula ta donc u yɛrɛ b'a jate ko yesu ye jurumu kɛ sabu a ma muso ta donc euh, mɔgɔ bɛ gurupu caman kan donc ne y'a dɔn nin miirili peut-être a ma bɔ eli yɛrɛ la mais a y'a kunnafoni sɔrɔ gurupu wɛrɛw de kan o tuma kuma fana sera nin gurupu kan balima minnu bɛɛ kumana ne bɛ aw bɛɛ fo matigi la donc euh, euh, eli e ko ko yala bibili verset dɔ b'a fɔ ko muso fila furu ye jurumu ye wa ɔ hakili la ɲininkali min kɛra k'a fɔ yala bibili yɔrɔ jumɛn ala ye ɔriduru di ala ye yamaruya di ka sɛbɛn bibili kɔnɔ ko yala eh, aw ka muso fila ni saba ta a eli n ma da a la n'i b'o ye dɛ ne ma da a la n'i b'o ye a fɔra ko egilisi kɔlɔsibaa a ka dan muso kelen ma ani balima dɔ ye a verset di ka ban korɛnte fɔlɔ ta sura wolonfila verset kelen na paul b'a fɔ furuko ta fan fɛ n'a tun bɛ se ka kɛ aw ka kɛ i n'a fɔ ne furubali ye mais n'o ma nɔgɔ min ma cɛw bɛɛ kelen kelen ka muso kelen ta kelen de ko don kelen o ye ci jɛlen ye o muso kelen fana ka to a cɛ kunna ɔ karamɔgɔ eh, vraiment balimakɛ y'a misali di ka ban adama la hawa kelen de labɛnna ka di eh, adama ma cogo min na donc ala b'a fɔ eh, paul, paul fana b'a fɔ korɛnte fɔlɔ ta sura wolonfila la ko cɛw ka muso kelen ta muso kelen fana ka kɛ a cɛ kunna israɛl masakɛ minnu ye muso caman ta ta eh, ibrahima ka muso fila furu wala saba don wa yakuba eh, a denkɛ a mɔdenkɛ ka muso fila furu wala naani a bɛɛ kɛra akisidanw de ye adamadenw ka dɛsɛ n'u ka barakantanyaw de don cuncunni de don quoi ala ma u ci o la ala ma sɛbɛn yɔrɔ si bibele kɔnɔ ko cɛw ka muso fila saba naani tan ta o sɛbɛnlen tɛ yɔrɔ si nka tuma tɛmɛnen janw na mɔgɔ y'u yɛrɛ sago kɛ sigida laadaw sigida mɔgɔw ka taabolo a muso furu ko ni jɔnya taabolo ninnu kɔfɛ de bibile bɛna a lakile ka to k'a lakile k'a lakile ka ala ka miiriliw fɔ k'o jɛya n t'a dɔn n'a bɛ faamu donc sɔsɔli ni eh, dagɛlɛya min bɛ yen k'a fɔ ko o kuma muso fila furu i bɛ jɛni wa balimaw dusu min bɛ i bila ka ala kan sɔsɔ ala ko i ka muso kelen ta bibele y'o fɔ k'o jɛya donc bibele kɔnɔ hali kɛlɛko minnu bɛ eh, layidu kɔrɔ la e m'a ye dɔw b'a fɔ ko kerecɛnw ko an tɛ kɛlɛ kɛ an tɛ kɛlɛ kɛ ko yala ala ma ci di musa ma ka ci di josué ma u ka taa kanaankaw faga wa o bɛɛ fana ni a nacogo ni a kɔrɔ de don a damana fɛn de don o t'a jira ko bi kerecɛnw fana ka npanmuru ta kɛlɛminɛnw ta ka taa mɔgɔ wɛrɛ kɛlɛ eh, layidu kɔrɔ kɛta sariya taabolo ni sariya ka kɛtaw sarakalasebaaw ni levitew ni sarakabɔlaw ni saraka fagataw olu bɛɛ dafara yesu la anw yesu danabaw tɛ o kɛ mais i ye eh, eh, tɔntan min ko fɔ i kana mɔgɔ faga i kana jadoya kɛ i kana nkalon tigɛ la loi morale o ye jogo sariyaw ye nin ka ɲi nin man ɲi o bɛ to sen na fo ka taa diɲɛ wuli i y'a ye i kana nkalon da i mɔgɔ ɲɔgɔn la i kana ɲɛbɔ i mɔgɔ ɲɔgɔn ka fɛn fɛ o ye eh, ala ka tɔnba ye eh, eh, tɔntan ye o ye les lois morales jogo sariyaw de don o bɛ to sen na fo ka taa se diɲɛ wulili ma n t'a dɔn n'i b'a faamu sariya taabolo ni saraka taabolo ninnu jurumuyafa taabolo bagan fagali ninnu olu dafara yesu la mais jogoko ta fan fɛ jogo ɲuman ni jogo jugu jadoya ni mɔgɔ faga ni nkalontigɛ ni o ɲɔgɔnna taabolo o tɛ wuli n t'a dɔn ni a bɛ faamu donc layidu kɔrɔ ale bɛ ɲɛfɔ ni layidu kura de ye parce que kerecɛnw yesu danabaw bɛ sinsin layidu kura de kan n t'a dɔn n'a bɛ faamu i y'a ye donc an tɛ se ka layidu kɔrɔ ta fɛn bɛɛ la a ka kan ka ta fɛn minnu na fo an k'o woloma k'o dɔn yɔrɔ minnu na minnu dafara yesu la ni layidu kɔrɔ bɛ bila pewu pewu ni an bɛ tugu yesu ka nɛɛma taabolo la o de ka kan ka woloma o jatew ka kan ka bɔ ɲɔgɔn na donc muso caman furuko in kuma bɛ sen na ani ne b'a la k'a ye a kuma bɛ caya ani a bɛ n'a fɔ o ko de bɛ ka diya kerecɛnw caman fana ye bi eh, min ye eh, layidu kɔrɔ ni layidu kura cɛ ko parce que eli dɔ y'a fɔ ka jɛya ko nin verset min dira layidu kɔrɔ verset don o tuma layidu kura bɛ layidu kɔrɔ dafa ɔ a b'a dafa cogo di o yɔrɔ ka faamu ka jɛya layidu kura ye ɲɛbila baaraw ye ala ka kow bɛ jira dɔɔni dɔɔni ka jira dɔɔni dɔɔni ɔ layidu kura kow bɛ dafa layidu kɔrɔ kɔnɔ misali la sarakabɔ caman tun bɛ layidu kɔrɔ la yesu kirista dannabaaw tɛ saraka bɔ tuguni sabu yesu kɛra an ka saraka kelen pe dafalen ye o bɛ wasa bɔ Eh, layidu kura nin verset yɛrɛ ni i b'a fɛ ka nin faamu ko ɲuman i bɛ a suran bɛɛ kalan ale bɛ ɲɛsin israel dɔrɔn de ma a ɲɛsin a tɛ ɲɛsin egilizi ma egilizi ko foyi tɛ nin na kɛrɛnkɛrɛn a yɔrɔ bɛ ɲɛsin eh, israel wagati la jɔnya tun bɛ yen eh, layidu kura tɛ fɛn bɛrɛ fɔ jɔnya la mais paul bɛ kuma a la dɔɔni nka a b'a jira ko ni a bɛ se ka kɛ matigi yɛrɛ kanuya min ka kan sɔrɔ mɔgɔ ni ɲɔgɔn cɛ a ka fisa yɛrɛ o ko ka dabila nka o ma o kɛ o ka kɛlɛ kɛ koba ye sabu peut-être o gɛlɛya damatɛmɛlen tun tɛ yen nka nin wagati la eh, jɔnya ko tun bɛ yen kɛlɛ fɛ mɔgɔ bɛ mɔgɔ minɛ ka kɛ jɔn ye ɔ tuma dɔ n'i bɛ a suran yɛrɛ daminɛ kalan tuma dɔ gɛlɛya ni dɛsɛ kosɔn balo tɛ yen foyi tɛ yen dɔ bɛ a ka mɔgɔ dɔ di dɔ ma ka kɛ jɔn ye donc n'i bɛ a suran kalan ka taa awa eh, ni cɛ dɔ kɛra dɔ ka jɔn ye wala cɛ wala muso ni san wɔɔrɔ kɛra san wolonwulanan a ka kan ka labila cogo min na o sariya bɛ fɔ cɛ ta bɛ fɔ ɔ ni mɔgɔ dɔ ye a muso a denmuso feere ka kɛ jɔn ye parce que dɛsɛ kosɔn verset wolonwula i ye verset min kalan verset tan na awa i ye min kalan o y'o ye mais verset wolonwula la ni mɔgɔ dɔ ye e, a denmuso de feere ka kɛ jɔn ye donc ko a fana man a taabolo min bɛ a la o de fɔra ni cɛ yɛrɛ y'a ta i ye jɔnmuso ta ka sɔrɔ hɔrɔnmusow bɛ yen o bɛɛ ka kan ka minɛ kelen ye cogo min na a y'o fɔ ɔ cɛ min ye jɔnmuso in san n'a y'a di a muso ma n'a y'a di a muso a denkɛ ma ni denkɛ fana jɛnna n'a ye ka eh, o jɔnmuso ta k'a k'a muso ye o kɔfɛ ni denkɛ nana ɲɛbɔ k'a bɛ muso wɛrɛ furu hɔrɔnmuso dɔ furu o tuma u bɛɛ ka kan minɛ égalité eh, la cogo min na kundamana kelen na cogo min na donc o de bɛ fɔ nin yɔrɔ la fana donc fɔlɔ ko dɔ don a damana ko tun don jɔnya taabolo ka a kɛ ka tilen ka kɛ ka hinɛ yɔrɔ ka k'a la damakɛɲɛ yɔrɔ ka k'a la o miiriw kun don